Ok Thomáis, tá roinnt mhaith blianta caite agat anois i do chónaí sa gCatalóin. Céard iad na difríochtaí is mó nó na difríochtaí is suntasaí a fheiceanns tú idir an Chatalóin, déarfaimid, agus Éire?
Bhuel, an difríocht is suntasaí is dóigh go atá ná gur tír ar leith í an Chatalóin ins chuile bhrí. den fhocal sin, sé sin le rá, tá a dteanga féin acu, táthar thar a bheith mórtasach as an teanga, labhraíonn siad í agus déanann siad cosaint fhíochmhar ar an teanga sin. I gcás na hÉireann, tá faitíos orm, bíonn leisce orm feidhm a bhaint as an bhfocal Éirinn mar tá faitíos orm go bhfuil Éirinn imithe agus gurb éard atá againn go díreach ar thalamh na hÉireann ag an bpointe seo ná cineál aithris ar Mheiriceá agus ar Shasana, meascán den domhan Angla-Mheiriceánach. Ok. Agus nuair a thagann tú abhaile ar chuairt an gceapann tú go bhfuil muid ag dul in olcas an t-am uilig nó? Ní maith liom é a, ní maith liom é a rá ach tá faitíos orm go, go bhfeicim gur amhlaidh atá, go bhfeicim ar go bhfuil an, mar a déarfá an aithris seo ag éirí níos láidre agus níos tréine leis an mbliain.
So labhraíonn tusa Catalóinis agus labhraíonn tú Spáinnis agus Gaeilge agus ag breathnú ar na teangacha, cé acu is deacra, fiú agus abair do thosaitheoir, cé acu is deacra, céard a cheapann tú? Ó gan aimhreas ar bith má tá tú ag labhairt ar na teangachaí sin, is í an Ghaeilge an ceann is deacra sa mhéid is go bhfuil structúr eile ar fad aici, seachas na teangachaí Laidineacha. Mar shampla, nuair a bhíonns duine ag iarraidh dul ón Spáinnis go Catalóinis nó vice versa, tá sé réasúnta furasta é sin. a dhéanamh réasúnta, deirim, mar réasúnta furasta. Tharla gur teangachaí Laidineacha iad agus mar sin tá an structúr céanna ag baint leo, an gramadach céanna agus mórán an fhoclóir céanna. So mar sin tá sé réasúnta furasta dul ó theanga Laidineach amháin go teanga Laidineach eile. Má tá tú ag labhairt ar an Spáinn tá tú ag labhairt ar an Stát Spáinneach. Is dóigh an Bascais agus an Gaeilge, tá an

Dúirt tú sa leabhar Ceachtanna ón gCatalóin, Tá an tuiscint ginte ionamsa gurb í sláinte na litríochta an slat is úsáidí sa lá atá inniu ann le beocht teanga agus cultúir a thomhas. B'fhéidir le. Cén fáth a ndeir tú é sin agus, má deir, cén chaoi a bhfuil, cé chomh slán is atá an Ghaeilge agus cé chomh slán is atá an Chatalóinis?
Bhuel, cén fáth a n-abraím é sin? Ar an gcéad dul síos, is dóigh, teanga, barrfhoirfeacht teanga bíonn sé bainte amach ag an litríocht, sé sin an úsáid is caolchúisí den teanga, an úsáid is, mar a déarfá, is leathan réimsiúla den teanga, tá sé ar fáil san litríocht. Nuair atá an litríocht slán, tá an teanga féin slán. Tá an teanga féin slán. Teanga nach bhfuil litríocht inti, casann sé i leaba a chéile a dtuigeann tú ina cineál criól, ina leath-theanga, agus i leaba a chéile imíonn sé isteach, slogtar é ag teanga atá níos láidre ina bhfuil litríocht láidir. So mar sin is slat tomhais í, is slat tomhais eile í ar ndóigh, b'fhéidir, atá i bhfad níos bunúsaí ná an cumhacht abair polaitiúil a bheadh ag an bpobal teangan sin. Anois, abair pobal na Gaeilge sa tír seo, níl aon chumhacht polaitiúil acu. Níl aon chumhacht polaitiúil acu. Sa Chatalóin tá. Sa Chatalóin tá, tá an rialtas, ní amháin go bhfuil siad ar shon na teanga, tá imeachtaí an rialtais agus an córas riaracháin ar fad trí mheán na Catalúinise. Tá an córas oideachais á riaradh agus á fheidhmiú trí mheán na Catalúinise. So mar sin, a dtuigeann tú, níl aon, níl aon comórtas ann. Tá an Catalúinis slán sa mbealach sin freisin, má táimid ag labhairt ar litríocht, táimid ag labhairt ar, in aghaidh na bliana, 7,000 go leith, nó tarraingt ar 8,000 leabhar á fhoilsiú in aghaidh na bliana sa Chatalúinis. 7,000 teideal.
Teideal, yeah, yeah, yeah. Mar sin, ar ndóigh caithfidh tú a chur san áireamh chomh maith, go bhfuil pobal labhartha b'fhéidir seacht nó ocht milliún níl a fhios agam go baileach, agus an pobal a thuigeanns an Chatalúinis b'fhéidir aon mhilliún déag duine. So mar sin tá pobal réasúnta mór agat ansin, agus dá réir sin agus spéis sa litríocht acu, spéis sa chiall is leithne den fhocal, tá mar a déarfá táirgeadh réasúnta mór leabhar ann. Ok, agus ansin maidir leis an tír seo, maidir leis an nGaeilge, cén chaoi a bhfuil rudaí ó thaobh na litríochta dhó? Bhuel, tá faitíos orm nach féidir a bheith ró-dhóchasach nó nó ró-mhórtasach a dtuigeann tú as an gcaoi a bhfuil cúrsaí. Léitear a bheag ná a mhór a dtuigeann tú, sílim go mb'fhéidir go bhfuil dhá chéad léitheoirí Gaeilge ann, sé sin daoine a léanns Gaeilge réasúnta rialta agus gur féidir leo, a dtuigeann tú, réimse leathan ábhar scríofaí a thuiscint ach Shamhlóinn gurb shin an méid. Ní shamhlóinn go bhfuil mórán níos mó ná sin. Ok, so bheadh aithne agat orthu uilig is dóigh.
Tá faitíos orm go bhfuil aithne agam. Tá aisteach le rá, is teanga í an Ghaeilge, is teanga í an Ghaeilge rinne duine eicínt tomhas le deireanas agus fuair siad amach go raibh níos mó ná trí chéad scríbhneoirí, níos mó a scríobh,

Is duine uafásach fiosrach mé. Is duine uafásach fiosrach mé agus sílim gurb shin an bun, sin a chruthaíonns an chruthaíocht, más mian leat. Bíonn tú fiosrach, bíonn tú ag iarraidh a fháil amach rudaí fút féin, rudaí faoin bpobal, rudaí faoin stair, rudaí faoin eolaíocht, bíonn tú síorfhiosrach. Agus trí mheán na litríochta is féidir, mar a déarfadh tusa, is féidir an fhiosracht seo a fhorbairt, a fhorbairt. So, Ar an mbealach sin is dóigh gurb é fiosracht bun agus barr. Is duine fiosrach mé. Thosaigh mé mar thosaigh mé mar eolaí agus bhíos mar iriseoir ar feadh tamaill agus anois bhíos bhíos in in fhile ar feadh tamaill. Anois tá mé ag plé le le húrscéalta. Anois tá mé agus anois tá mé ag plé le le úrscéalta agus le hábhar eile i nGaeilge agus i Spáinnis agus píosa i gCatalúinis freisin. Ok, go maith.
Bíonn tú ag aistriú freisin agus tá filíocht aistrithe agat. Tá filíocht aistrithe agam, aye. Tá, tá daoine a rá nach féidir dán a aistriú agus gur leagan eile nó dán nua atá agat ag an deireadh. Céard a, céard a déarfá? Tá an ceart ar fad ag an duine a dúirt sin. Tá a genius féin ag baint le chuile theanga an dtuigeann tú agus na focla sa teanga sin a úsáidtear go cáiréiseach agus go cúramach san dán leis na macallaí atá iontu a úsáid le dán a chruthú i gcoda leis an mar a déarfá le éifeacht an dáin a chur in iúl. Nuair a dhéanann tú aistriú air sin isteach i dteanga eile baineann tú feidhm as b'fhéidir cuid de imeachtaí an bhundáin ach ag an am céanna caithfidh tú glacadh leis go bhfuil tú go bhfuil tú ag baint le do theanga féin, go bhfuil tú ag iarraidh dul ar aghaidh leis an dán seo i do theanga féin, rud.

atá bunaithe an dtuigeann tú ar úsáid teanga, úsáid focla agus mar sin. So mar sin ní féidir, agus tá sé sin ráite ag go leor filí cheana, ní féidir aistriúchán lom a dhéanamh ar dhán a oibríonn i dteanga amháin agus agus a oibreoidh sa teanga eile. Rinne mise, mar shampla, dánta de chuid Ernesto Cardenal a chur go, abair, Gaeilge agus, D'aithin mé go raibh go raibh athdhánta á ndéanamh agam seachas seachas aistriúcháin. Is ea, ea. Nuair is aistritheoir thú, an rud a dhéananns tú ná déanann tú aistriúchán lom ar an mbundán agus ansin bíonn ansin bíonn leagan a'at ansin, right? Ach. Tuigeann tú, i do theanga féin, nach bhfeidhmíonn sé mar dhán i do theanga féin. Caithfidh tú é athrú píosa le dán a dhéanamh as. Agus de do mhíle buíochas, tá athdhán a't ansin.
So is próiseas, is próiseas fada é ach is próiseas gur fiú tabhairt faoi, is dócha. Ó, is fiú, mar cinnte. Dearfa, cuireann tú isteach i do chultúr féin, cuireann tú. ábhar nua isteach i do chultúr héin, fiú é.
Agus an an cheist deiridh, céard é ar a bhfuil tú ag obair faoi láthair? Táim ag obair ar cúpla rud. Táim ag iarraidh ball críoch a chur ar úrscéal ar cineál scigmhagadh é, is dóigh, ar an tír seo agus a bhfuil tite amach le deireanas, bhuel, is coiméide mór í an tír seo faoi láthair, tá faitíos orm. Ok, agus ansin táim ag obair ar shraith de scéalta. a mbeidh pictiúirí leob a bheas dhátheangach tuigeann tú Gaeilge 's Spáinnis, a bheas tuigeann tú dírithe ar Éireannaigh a chuaigh isteach i seirbhís na Spáinne agus, sé sin, Géannaí Fiáine is ainm don sraith, agus ansin a chuaigh anonn go Meiriceá Theas agus a d'fhág a lorg ar stair Mheiriceá Theas, ar stair mhíleata agus ar stair ghnó agus ar stair pholaitiúil tuigeann tú Mheiriceá Theas. So, tuigeann tú Géannaí Fiáine is ainm don sraith. Beidh sé dírithe ar dhéagóirí, nuair a deirim b'fhéidir daoine 13 bliain, 14 bhliain d'aois, agus beidh stair ansin nach bhfuil ar eolas ag muintir na hÉireann ná ar mhuintir, ag cuid mhór de mhuintir Mheiriceá Theas. Tá dáilitheoir againn i Meiriceá Theas cheana féin so ehm, leabhra dhátheangach, ní shílim go raibh a leithéidí riamh ann cheana, tuigeann tú Gaeilge agus Spáinnis.
Oh, well,